Ceithre chód, ceithre chúige agus aicsean den scoth ó na himreoirí Cumann Lúthchleas Gael is fearr sa tír ó mhionúr go sinsear. Anocht ar GAA 2024, Ní theipeann riamh ar an gcraobh peile fé 20 ardú meanma a thabhairt, Aicsean ó Dhurlas Éile nuair a théann an Mhí agus Ciarraí in iomaíocht agus an dá fhoireann sa tóir ar áit i gCraobh na hÉireann. Sa Chabhán, tugann Ros Comáin is Tír Eoghain aghaidh ar a chéile. I gCraobh Mhionúir Laighean tá mionúirí Longfoirt ar aistear dochreidte agus níl buaite ar imreoirí óga Átha Cliath riamh. I gCúige Uladh tá foirne nua tagtha chun cinn, téann Ard Mhacha agus Dún na nGall in iomaíocht i gCluain Eois. Agus den tarna bhliain as a chéile téann an Lú agus Áth Cliath in iomaíocht do Chraobh Laighean. I gcúrsaí iománaíochta bhí Páirc Uí Chaoimh ag luascadh nuair a thug Corcaigh aghaidh ar Luimneach. Sa Chraobh Faoi 20, chuaigh Tiobraid Árann agus an Clár in iomaíocht d'áit i gcluiche ceannais na Mumhan. Cinnteofar na babhtaí leathcheannais i gCúige Laighean nuair a thugann imreoirí Fé 20 Átha Cliath aghaidh ar Loch Garman. Thug Adam Screeney sárthaispeántas uaidh le hUíbh Fháilí. I gCúige Mumhan, bhain mionúirí an Chláir áit amach i gcluiche ceannais na Mumhan. Seana-naimhde in iomaíocht sa Chraobh TG4 nuair a thug Gaillimh agus Maigh Eo aghaidh ar a chéile i gCraobh Chonnacht agus chuaigh Áth Cliath agus an Mhí in iomaíocht i gcluiche ceannais Laighean. Agus aicsean ó iardheisceart na tíre sa liathróid láimhe, Is beag dul chun cinn atá déanta ag Ciarraí i mbabhtaí leathcheannais peile fé 20 na hÉireann le blianta beaga anuas. Níl cluiche ceannais sroiste acu ó bhuadar é siar i 2008. É sin ráite, tá an Mhí ag fuireach ó 1993 nuair a bhuadar don t-aon uair amháin ina stair é. Cé acu a bheadh ag ceiliúradh cluiche ceannais fé 20 na hÉireann EirGrid a shroisint i 2024. Bhí Brian Tyers agus Aodhán Mac Gearailt i nDurlas Éile don chluiche leathcheannais. Anois Killian Smyth an turas so ag dul chun cinn agus Kennedy á leanúint sin. An múnla cosanta réasúnta teann ansan ach an ceann seo tógtha aige John O'Regan ar a chaothúlacht. An turas so, an cliathán a ndeachaigh buailte go dian aige Stack in ainneoin guala a bheith faighte aige ó Charlie O'Connor. Ciarraí ag teacht anois agus an-chrot air seo, am anseo acu socrú síos agus an ceann sin aige Daniel Kirby seolta go cruinn. Jack Kinlough. Trasna go dtí Killian Smyth. Ag imeacht leis breá stuidéartha agus tá an ruathar fós sa tsiúl aige agus tá sé gafa thar bheirt chosantóir go neafaiseach agus isteach anseo anois go dtí an bhfear mór laistigh an bhfuil a phointe fachta anseo tá go deimhin ag an lántosaí Jamie Murphy. John O'Regan ag fanacht le Crowley, rud a fhágann breis spáis aige Diggin. Anois Luke Crowley, tabharfaidh sé dúshlán tabharfaidh faoi John O'Regan ar a chiotóig agus tá siad sásta sna Uilliam istigh, farasbarr dhá phointe anois aige Ciarraí. Ana-phointe ó Luke Crowley, ceathrar de thosaithe Chiarraí anois tar éis scóráil. Isteach leis an bhfear rua lár páirce sin é Stack anois tá Crowley taobh amháin, an dá Chrowley seo chugainn trasna go dtí Luke anseo agus tá pointe faighte aige siúd. Cleas Chiarraí sa bhoth tráchtaireachta taobh linn agus tá an ceann caillte acu. Ceann caillte acu ach is dóigh liom fhéinig just d'ardaigh sé a cheann ag an soicind deireanach. Cluiche leathcheannais eile gan dabht ag teacht nuair a bheidh deireadh déanta anseo againn, Ros Comáin agus Tír Eoghain. Rian McConnell in airde ansan le Charlie O'Connor. An-cheann buaite aige, ábhar spáis leis ach tá sé sásta lena phointe. Ní bheidh Tomás Ó Sé ró-shásta má tá. Paddy Lane tagtha isteach do Chiarraí a Bhriain, fear a bhí leis na mionúir gan dabht anuraidh agus é breá ábalta os comhair an bháide. Anois tréimhse an-chinniúnach, cheithre neomat déag le dul go ceann scríbe. D'fhéadfadh am breise a bheith i ndán fós dúinn. Tomás Kennedy anois. Reathaí cliathánach leis agus an pas tugtha anseo aige. chomh fada le Paddy Lane agus tá a mharc fágtha aige siúd ar chúrsaí láithreach bonn. Baol. Luke Crowley an té is sia chun tosaigh, tá sé laistigh de Liam Kelly. Darragh O'Connor an ceann san os cionn Seán O'Hare isteach agus tá sé faighte aige Tomás Kennedy. Fuair an cúl an lá deireanach ana shábháil aige Oisín McDermott sábháil den scoth. Ah, sin dochreidte ar fad ó McDermott ach seans fós ag Ciarraí. Crowley ag dul isteach, bhfuil an ceann san curtha ar fóraoil aige? Tá go deimhin ach bhí an báireoir ag dul treo amháin, chuaigh an pheil trasna a choirp ansan. Sár shábháil. Faighte thar n-ais anseo aige McWeeney, anois mar sin tá siad gafa laistigh an dorn b'fhéidir chun an cúilín a chlárú agus tagtha thar n-ais ón gcuaille déanta ar fheabhas aige Tansley ach an bhfuil sé tar éis seilbh a ghéilleadh. Conas a thug Ciarraí na cosa leobhtha ansan? Ach seo é an seans a bhí ansan aige Co. na Mí, McWeeney, is dóigh liom, an liathróid ag preabadh timpeall na háite. Ach cad a bhí Tansley ag déanamh an babhta san? Agus tá Ciarraí cáilithe do chluiche ceannais na hÉireann faoi 20 ar deireadh thiar ach cuireadh greim dainta déanach ansan iad chun an t-aicsean a dhéanamh. Le 30 bliain anuas tá rath fé aois tar éis a bheith mar chnámh droma foirne buacacha Thír Eoghain. An éireoidh leo bunchloch iontach eile a thabhairt dóibh féin i mbliana? Nó an éireoidh le Ros Comáin cluiche ceannais peile fé 20 EirGrid a shroisint? Bhí Cuán Ó Flatharta agus Mark Harte i bPáirc Breffni Kingspan don chluiche leathcheannais. Ag seo chugainn Senan Lambe. Caid an chaid buailte isteach go dtí McGinley á féach ar an gcoisíocht ag McGinley, deis ar bháide, féach air sin! Mar thús ó McGinley, urchar isteach sa chúinne. Á, sin speisialta amach is amach ansin, a Chuáin. Nuair a fheiceann tú an pas ag dul isteach, mothaíonn tú an dainséar agus fan go bhfeicfidh tú seo arís. Pas iontach isteach ó Senan Lambe dó. Tá neart le déanamh go fóill aige, ach tiontaíonn sé isteach is amach láithreach agus, sin díreach isteach san eangach an-chríoch ar fad. An chaid ag Daly, bogtha i dtreo Rafferty, an-cheannaire, tá sé ag bogadh ar aghaidh agus spás oscailte, an-imirt ón uimhir 6 agus an-chleachtadh déanta ar an ngluaiseacht san, is léir, ar an bpáirc traenála. Agus tá bearna eile aimsithe acu. Agus bhfuil cairéis Caitlin McGinley, níl agus tá sé fós ar an ionsaí, sé hé Joey Clarke, bog isteach, deis ar bháide! Agus an báide freagartha ag Conor O'Neill. Sea, sin ana chríoch ar fad, díreach tríd an lár agus beidh díoma an domhain ar Ros Comáin arís. Ní raibh ar Thír Eoghain aon rud a athrú ansin. Chuaigh siad díreach tríd an lár agus nuair a chríochnaigh sé isteach, I lámha uimhir a naoi ansin, Conor O'Neill, chríochnaigh sé go slachtmhar. Shleamhnaigh sé ar an talamh, é isteach sa chúinne. Níor thug sé aon seans don chúl báire, Seán Allen agus tús iontach don chluiche seo ag Tír Eoghain. Caid buaite thar n-ais ag Eoin McElholm agus imreoir sa bhreis. Seo chugainn an giorria, seo chugainn O'Hare, tá pointe aige, pas láimhe! N-ais go O'Hare, an báide aimsithe, sár-chomhimirt ó Thír Eoghain. Bhuel, sin imirt dochreidte arís. An fear sin, uimhir a cúig, Shea O'Hare, is lúthchleasaí den scoith é agus nuair a bhriseann sé tríd, seo an-chliste ó Eoin McElholm, an pas sin a thugann sé, an haon a dó ar ais le Ruairí McCullagh agus críochnaíonn sé go slachtmhar san eangach arís eile. Dhá lámh in airde aige ach ar deireadh ceann ard buailte isteach faighte tá faighte ag Ryan casann sé timpeall ní chreidim é Tá báide aimsithe ag Conor Ryan. Á sin scór den scoth ach fan go bhfeicfidh tú an pas isteach seo. Bhí sé foighneach, d'fhan sé isteach ar imeall na cearnóige, a Chuáin. Shíl muid nach raibh Ros Comáin ag dul áit ar bith ach fan go bhfeicfidh tú an pas iontach isteach titeann sé díreach ina lámha. go leor le déanamh aige agus creideann sé go hiontach ar fad ansin. Seo chugainn ceann eile, O'Donnell agus McGinley amach in airde. McGinley arís eile, ní raibh an ceart aige é sin a bhuachan. Imreoir taobh istigh. Seo chugainn O'Donnell, a haon a haon láimh faoi dheireadh. Trasna báide faighte ag Nugent! Lámh in airde agus an tslua ag ceiliúradh. Arís eile, na scórannaí faighte ag McGinley ins an cluiche seo. Bhí siad millteanach maith, go háirithe an cúilín, ach an bhfeiceann tú an dóigh a mbaineann sé na liathróidí caoga, caoga sin speisialta amach is amach. Bhí an pas curtha isteach go hard san aer ach tríd na lámha agus ansin lena chiotóg, like, ní raibh mórán de spás aige. agus iad ar fad ag bogadh. Agus seo mar a bhí Tír Eoghain nuair a thánadar chun cinn le 20 bliain ó shin. Neart imreoirí ag bogadh, beagnach greim ar na brístí gearra. Féach air sin mar chríoch ó McElholm chomh foighneach, éifeachtach, snasta leis an gcríoch. Ach sin cúl den chéad scoith ó McElholm arís, an liathróid bainte san aer ag an taobh eile den pháirc ag O'Hare. Bhris siad amach le luas dochreidte ansin ach an pas curtha isteach aige, cicphas abair 50 méadar ansin. Agus an fheadóg deiridh séidte ag an réiteoir, Jonathan Hayes ó Luimneach, agus is iad Tír Eoghain go mbeidh le Ciarraí an tseachtain seo chugainn. D'éirigh le mionúir Longfoirt Craobh Laighean a shroisint le déanaí, an chéad uair dóibh ag aon leibhéal le naoi mbliana anuas. Chaith Conall Máirtín súil ar an gceann seo nuair a thugadar aghaidh ar an Lú i gcluiche leathcheannais mhionúir Laighean, Electric Ireland. Scaoileadh leis más féidir, déanta go maith aige. Tá an greamú ag teacht isteach go láidir an iarraidh sin agus Conor Doherty ar ais. Ní bhfaighidh tú an darna deis ach torthaí an lean. Tosaigh leis agus Andrew Reilly, bhfuil cos chlé aige, a bhfuil ciotóg aige, seo iarracht isteach leis an chiotóg, seolta isteach ag Hagan agus an-scór an fear beag 15 ansin James Hagan faighte aige ag tiontú isteach an iarraidh sin. Duine eile ag lúbadh thart acu anois, Maguire fríd lár na páirce, Tom Maguire, Maguire agus an ceann seo curtha isteach thar an trasnán ag Tom Maguire, Marsh, Marsh, Seolta amach sa spás anois, Mark Cooney, Cooney agus tá Hagan istigh chun tosaigh, Hagan, Hagan agus na lámha curtha leis agus deis eile b'fhéidir, fá choinne cúil ach na lámha curtha leis. O'Donnell leis an iarraidh seo ar an chiotóg, curtha isteach aige an ceann seo, seolta isteach agus an ceann seo cruinn agus thar an trasnán ó Chian O'Donnell chun iad a chur ar comhscór. An dtig leis an gaisce a dhéanamh den darna huair anseo? O'Donnell leis an iarracht ar an gciotóg, curtha isteach aige, bhfuil na cosa leis. Tá a deir na maoir agus é curtha isteach, tá a deir an lucht féachana. Agus i mbéal an chúil, buaileann sé an cuaille agus an réiteoir ag rá go bhfuil sé sin déanta agus an fheadóg dheiridh séidte ag an réiteoir. Ceiliúradh dóchreidte anseo do Chontae Longfort. Tháinig seaimpíní Laighean na bliana seo caite, Áth Cliath, chucu féin sna nóiméintí deireanacha le Cill Dara a chloí chun cluiche ceannais Mhionúir Laighean a shroisint arís i mbliana. Cárthach Bán Breathnach a chaith súil ar an gceann seo. Páirt sa trácht ag Donnchadh Magee. Spás cruthaithe dó féin. Tiúrfaidh sé faoi. Bhain sí sin an taisle as sin. Scór gleoite. Bhí mé ag rá nuair nach raibh sé ag tosú go dtiocfadh sé isteach. Thosaigh sé agus is é sin an chéad scór aimsithe ag Baile Átha Cliath. Tá Luke Murray anois. Tabharfaidh seisean faoi na postaí agus cruthaíodh é féin an-scór ar fad. An-scór ar fad agus le Cill Dara ar ais chun cinn. Cúpla coiscéim tógtha tá an pas cruinn. Anois seans ag Cill Dara. Faighte ag an leath chuig lár an cúl ann. Ó, cúlaítear chuig Kelly! Fear átáí ag báite aige. Ronan Kelly go hard ach an cruthaíodh ag an tuirlingte tugtha isteach. Finn Kennedy taobh istigh. Hugh O'Neill, cuartú cúl an trip, tá Baile Átha Cliath uait acu, tá cúl acu! Agus cúl faighte ag Baile Átha Cliath, bhí teastáil go dóite uathu agus b'fhéidir nach bhfuil an cluiche seo thart fós. Agus Cian McKevitt, ach í foci faighte ag Baile Átha Cliath, tá seans ar chúl dár ceanna seo, Baile Átha Cliath an cúl aimsithe, tá sí báite sa gcúl ag Shane Devane an t-ionadaí agus tá dhá chúl faighte ag Baile Átha Cliath i bpreab na súl. Botún déanta ag fear Chill Dara. Ceann sé briste agus briste amach ag fear Bhaile Átha Cliath ach tá seans anseo ag Cill Dara dhul chun cinn a chur ar chomhscór. Tá sí ard ag Paddy Ryan. Tá sí thar an trasnán ag Paddy Ryan. Hugh O'Neill, an-obair déanta ag Hugh. Hugh O'Neill le ciumhais na bróige. Hugh O'Neill go hálainn ar fad mar ionadaí an bhfuil sé théis cluiche seo ghorta ag Baile Átha Cliath. Ceann sé buailte agus tá! Léidigh go chluiche bealaí na gceiliúradh. Dhá fhoireann iontach ar fad, beidh Cill Dara croíbhriste. Diaidh ar ndiaidh tá foirne Ard Mhacha agus Dún na nGall ag dul i bhfeabhas. Ní hamháin gur bhaineadar ardú céime amach go Roinn 1 sa tSraith ach bhaineadar áit amach i gCluiche Ceannais Uladh leis. Bhí cúilín le spáráil ag Dún na nGall nuair a chloíodar Ard Mhacha sa chluiche ceannais sraithe agus chuireadar deireadh le buaiteoirí na bliana seo caite Doire agus buaiteoirí 2022 Tír Eoghain roimhe sin An n-éireodh le hArd Mhacha stop a chur le ruathar Jim McGuinness ar a dtarna iarracht? Macdara Mac Donncha, i mbun tráchtaireachta. Teacht go tréan atá anois Rian O'Neill. O'Neill amach. Tugtha do Rory Grugan. Rory Grugan ag caitheamh na ciotóige leis an iarracht. Buailte go hálainn ag Grugan. Tá siad cothrom an dara huair. Álainn ar fad. Agus mar a bheadh súil, teaicticí anseo, dian-chosaint, pluid-chosaint, ach is spéisiúil mar sin féin, sin an lántosach, Oisín Gallen, an gcasfaidh sé sin isteach, ah, sin an-scór go deo ag Gallen. Ba dhóigh leat nach raibh seans aige agus é brúite amach. An tseilbh ag Ard Mhacha. Deis acu dul ar fhrithionsaí. Is bearna a laghdú ag Conor Turbitt. Turbitt ag iarraidh éalú. Tá sé sin déanta go bhfuil. Tá sé ag teacht isteach anois. Bhfuil sé in ann den chiotóg? Tá, go deimhin. Éifeachtach ansin ag Conor Turbitt. Tá Dún na nGall ag dul trasna arís. Peadar Mogan, d'aimsigh cúilín deas tamall ó shin. Tá sé fós aige. Dáire Ó Baoill anois, ceann mór millteach ard ag Dáire Ó Baoill ach ceann cruinn ag Dáire Ó Baoill. Tá siad cothrom arís, ní féidir iad a scaradh óna chéile, is cosúil. Conor Turbitt ag teacht arís anois. Turbitt, Tá beagáinín spáis aige, tá beagáinín ama aige agus tá cúilín eile aige. Ard Mhacha le trí scór i ndiaidh a chéile imithe ar ais chun cinn. Críochnaithe go deas aige.

Tá trasna ansin ag O'Donnell. Shane O'Donnell. Oisín Gallen anois, Oisín Gallen, fuair sé ceann álainn níos luaithe tá Gallen in ardfhoirm anseo nuair a théann an liathróid ina threo. Ní raibh ach leathshoicind aige, ba leor sin. Dhá chúilín de fharasbarr anois ag Ard Mhacha, bhfuil siad in ann leanúint ar aghaidh. An ceann sin buailte ag Conaty agus tá sí buailte go hálainn aige. Bhuel, tá seo ag sleamhnú ó na Conallaigh. Scór nó dhó ag teastáil uathu anois. Misneach a thabhairt dhóibh arís do Shane O'Donnell. Shane O'Donnell, tá sí buailte as an gciumhais aige agus tá sí buailte go healaíonta! Niall O'Donnell a bhí ann. Mo leithscéal. Ard Mhacha ag teacht arís agus an farasbarr sin de thrí chúilín acu. Stefan Campbell ag teacht anois. Preabann sé an liathróid tá sí fós aige ar an-obair déanta aige bhfuil sé in ann críoch a chur leis an obair, mh'anam go bhfuil. An neart ansin agus an scil léirithe taobh le taobh. Ach níl éinne ag dul abhaile anseo mar is beag atá idir na foirne, an farasbarr sin de dhá chúilín. Ag Ard Mhacha faoi láthair. Dún na nGall ar an ionsaí arís. Siod é Jason McGee, fear lár páirce agus Jason McGee í stiúrtha idir an dá chuaille. Bearna is lú eatarthu. Ardchoimhlint. Siod é Paddy McBrearty. Tá Paddy tugtha isteach ag Dún na nGall. Sin é an fáth! Captaen na foirne. An deá-shampla tugtha aige. Is é an chiotóg sin atá tar éis neart an aicsin a dhéanamh thar na blianta. Ard Mhacha ag teacht arís. Charlie Óg Burns. Tá an seans ag Nugent agus í buailte ag Aidan Nugent thar an trasnán. Arís eile, tá siad imithe chun cinn. In am breise bhí an scór ina luachmhar anseo. Peadar Mogan agus Peadar Mogan agus ceann álainn eile lena chiotóg. Fuair sé ceann sa gcéad leath isteach sa gcúl sin anois in am breise. Gob ar ghob, an mbeidh na ciceanna éirice mar a bhí fir Ard Mhacha in ann aige? Sin iarracht ansin ag Oisín O'Neill, ceann mór millteach ard, cúilín iontach ag Oisín O'Neill, Ard Mhacha ar ais chun tosa aon uair amháin eile. Tá an brú ar na Conallaigh, tá muid arís. Siod é Odhrán Doherty, Odhrán Doherty leis an gcúis, Odhrán Doherty leis an gciotóg, Odhrán Doherty leis an gcúilín. Álainn ar fad. Agus is cosúil go mbeidh. Tá an fheadóg dheireanach séidte mar sin beidh ciceanna éirice. Ní maith le aon bhainisteoir na ciceanna éirice, seo an chéad seans ag Ciarán Thompson. Ó, báite aige. Shane McPartland anois. Cothrom in aon. Aaron Doherty. An chic! Beagán mí-ádhúil báire, b'fhéidir. Oisín Conaty, 2-2. Michael Langan, fear lár páirce, néata, néata. Conor Turbitt anois agus í stiúrtha isteach go hálainn aige. Gach cic éirice scóráilte. Céard faoi Jason McGee. Tá an seachtú ceann ag Nugent anois. Ó go hálainn ag Nugent. Dáire Ó Baoill anois agus deis aige Dún na nGall a chur chun cinn, tá sé sin déanta aige. Tá an brú ar Tiernan Kelly, caithfidh sí seo dul isteach. Agus tá sí curtha isteach. Beagán mí-ádh ar an gcúl báire arís. Tá sé ar buile leis féin. Seo do Aaron Doherty. Sé a cúig. Shane McPartlan. Sábháilte ag an gcúl báire! Craobh Uladh buaite ag Dún na nGall! Luigh an Lú isteach ar Áth Cliath i gcluiche ceannais Laighean an bhliain seo caite ach níor éirigh leo stop a chur le seaimpíní na hÉireann. Le bainisteoir nua ar an stiúir, Ger Brennan, duine le haithne nach beag ar Áth Cliath, an éireodh leo dul céim níos faide i mbliana? Mícheál Ó Drisleáin atá i mbun tráchtaireachta. Pas maith do Ciarán Downey agus scór maith aige siúd don Lú. Beidh siad ag iarraidh tuilleadh scóranna mar sin. Ar an taobh eile Áth Cliath an-mhaith, Brian Fenton. An taobh eile, an Lú ag teacht arís an ceann san ag Tommy Durnin, scór maith aige siúd. Dul scór ar scór anso, seans eile ag an Lú an ceann san ag taisteal ag Conor Grimes, cad é mar scór! Ar an taobh eile, foireann Dessie Farrell ag teacht arís. Seans ansan ag Brian Fenton agus tá cruinneas go leor ag tosaithe Átha Cliath chomh maith tráthnóna. Anois Lú go maith sa scóráil sa chéad leath agus scór maith eile ansan ag Conor Grimes, cúpla iarracht maith sa chéad leath aige. Sin cluiche i bhfad níos cóngaraí ná mar a cheapamar b'fhéidir. Deis anois ag Ciarán Kilkenny, taithí na mblianta aige siúd. Ar an dtaobh eile, brú ansan ar chosantóirí Átha Cliath an ceann san sleamhnaithe tríd, b'fhéidir go bhfuil oscailtí anso, deis ag an Lú an ceann san isteach sa líontán ag Ciarán Lennon. Scór maith aige don Lú. Freagra anois ar an dtaobh eile ag Áth Cliath, Con O'Callaghan. Theastaigh sé sin uathu. Scór maith ansan arís ag teacht isteach ó Tom Lahiff agus diaidh ar ndiaidh, Áth Cliath ag feabhsú. Oscailtí arís ansan, deis ag Con O'Callaghan! Sárchúl ag Áth Cliath ag staid chinniúnach. Ar an dtaobh eile, freagra ag an Lú agus, tá an ceann sin imithe isteach ag Craig Lennon ach ró-dhéanach lámh in uachtar arís, 14 ceann de chraobhacha as a chéile ag Áth Cliath, 1 19 i gcoinne 2 12.

Le seans amháin fágtha acu a bhfeachtas craoibhe a choimeád beo, an éireodh le Corcaigh na seaimpíní Luimneach a bhí sa tóir ar a gcúigiú craobh iománaíochta as a chéile a chloí? Mac Dara Mac Donncha atá i mbun tráchtaireachta. Tá a fhios ag Corcaigh, má chailleann siad anseo, tá deireadh leo i gCraobh na Mumhan. An dara bliain i ndiaidh a chéile iad ag iarraidh oibriú amach ansin. Faighte ar ais ansin ag agus cuireann sé go Darragh Fitzgibbon. Tá a fhios aige seo go maith, cá bhfuil cuaillí an fhreasúra má fhaigheann sé seans, tá seans ag Darragh Fitzgibbon agus tá a chéad scór aige. Ní raibh deá ag dul isteach.

Poc amach amach tá sin briste síos ansin agus tá Corcaigh ag déanamh go maith ar na liathróidí seo. Fitzgibbon arís. Trasna go sciobtha. Horgan ag teacht amach. Tá sé ag iarraidh éalú ansin ó Barry Nash. Tá sé ag Horgan. Horgan thar a ghualainn. Ah, sin cúilín gleoite ag Patrick Horgan. Chéad ceann ón imirt. Deacrachtaí ag Luimneach. Isteach sa gcoirnéal. Dan Morrissey á glanadh amach. Go dtí Kyle Hayes. Kyle Hayes ar aghaidh go. Fós acu Hayes ag teacht arís Gualainn faighte aige ach fear mór láidir é Hayes an-ruathar ag an leathchúlaí ar chlé. Tá sí fós aige. An pas trasna go dtí Séamus Flanagan. Flanagan ag breathnú. Flanagan ag ardú. Flanagan ag scóráil ach sé Kyle Hayes a chruthaigh an scór sin. Scuabtha amach arís, ag teacht ansin. Ceann íseal isteach agus tá an luas ag cruthú an-deacrachtaí agus an-chasadh anseo seo le Brian Hayes. Tá seans ag Brian Hayes b'fhéidir cúl a thógaint. Ó! An-tsábháilt ag Nicky Quaid! An-tsábháilt go deo ag Quaid ach bhí seans glórmhar ag Corcaigh ar an dara cúl. Rinne Nash go maith an cor camáin a úsáid ach ansin Quaid! Ó! Sábháilt míorúilteach. Ag titim síos, Declan Hannon trasna go Dan Morrissey, beidh Luimneach foighdeach. Cathal Ó Néill. Seo go Will O'Donoghue, Will O'Donoghue ceann íseal trasna go Séamus Flanagan, Flanagan ag iarraidh éalú, seo tá sí fós ó Damien Cahalane, Uillinn fíorghéar ag Flanagan, bhfuil sé ag tabhairt faoin scór? Sin an scór b'fhéidir is fearr atá feicthe againn anseo fós inniu. Féach ar an uillinn a bhí aige. Fós bhí sé muiníneach agus cruinn a dhóthain. Tugtha amach gearr go dtí Seán O'Donoghue. Donoghue a bhuail an tslat. Ó, níl sí sin buailte go maith aige, tá sí faighte ag Aaron Gillane. Tá seans anseo ag Luimneach, b'fhéidir an seilbh fós ag Gillane. Gillane, feiceann sé Séamus Flanagan, Flanagan ag ardú, Flanagan, á bá! Ach bronntanas a bhí ansin ó chosantóir Chorcaí, Seán O'Donoghue. Drochphas trasna. gearrtha amach ag Gillane. Lean sé isteach, chonaic sé go raibh Flanagan san áit níos fearr ach féach cad a rinne Flanagan. Díreach ón bpoc amach anois. Tá sí faighte ag Harnedy an agus ag Harnedy Harnedy go Shane Barrett, seans ar chúl eile, Barrett! Cúl! Díreach 60 soicind tar éis chúl Luimnigh, tá an dara ceann faighte ag Corcaigh, Shane Barrett an t-am seo. Anois chruthaigh Barrett ceann Harnedy agus anois chruthaigh Harnedy ceann Barrett. Sin comh-imirt. An-imirt ag Seamus Harnedy ansin. Sé chúilín eatarthu. Liathróid ard ansin. Faighte thar barr ansin ag Tom Morrissey. Tom ag pas láimhe isteach sa lár. Cian Lynch arís. Faighte ag Cian go Séamus Flanagan. An tseilbh caillte aige an bhfuil atá luaite acu do mhuintir Chorcaí ach tá sí fós ag Flanagan. Flanagan ard agus Flanagan thar an trasnán. Tá Flanagan ag imirt go maith. Trasna na páirce. Faighte ag Shane Barrett arís an bhfuil níl Declan Hannon ach tá sé caillte ag Declan Hannon faighte cheapfá gur fata te a bhí ann. Faighte ag Alan Connolly. Alan Connolly ag breathnú ar an sprioc Alan Connolly fear na gcúl ach tá sé in ann cúilíní a fháil chomh maith. Cúig chúilín idir na foirne, amach go dtí O'Donoghue. Ó, deacrachtaí anseo, tá sé caillte ag O'Donoghue, tá sé faighte ar ais ag Gearóid Hegarty, Hegarty go Flanagan, Flanagan, dara cúl ag Flanagan! Ach arís, bronntanas ó Chorcaigh. Poc amach gearr, seilbh caillte, an-obair ag Hegarty anois chun an brú a chur, an pas uaidh siúd amach go Flanagan, ní raibh seans na ngrást ag an gcúl báire. Diarmuid Byrnes, níl ach dhá chúilín idir na foirne. Tá mar ardá trim anuas. Gearr amach ansin. Niall O'Leary. Rob Downey ag teacht arís. Downey ag imirt thar barr mar leathchúlaí láir. Corcaigh ag teacht arís. An t-eascairí ag Darragh Fitzgibbon. Bhí Fitzgibbon páirteach sa ngluaiseacht seo cheana féin. Fitzgibbon ag casadh thart. Gearóid Greenberg ag iomán. Fitzgibbon go healaíonta thar an trasnán. Tá fear Ráth Luirc ag imirt thar barr anseo. An liathróid ard, téann sí tharstu uilig. Faighte ar ais ansin ag Hegarty, Hegarty trasna go Flanagan, bhuail Flanagan tá an tríú cúl scóráilte ag Séamus Flanagan, cruthaithe arís ag Gearóid Hegarty. Bhí Flanagan fágtha ar lár le cluiche nó dhó anuas, tá an freagra tugtha aige do John Kiely inniu, tosaigh mé uaidh seo amach. Agus é dochreidte go bhfuil Luimneach imithe chun cinn anseo. Tá siad ag teacht amach anois, Cian Lynch ar aghaidh. Ceann mór millteach ard ag Cathal Ó Néill. Ah, sin nuair a bhíonn rudaí ag dul leat! Bíonn rudaí ag dul leat! Ag titim thíos. An tseilbh caite ansin amach go dtí Shane Kingston. Chuir Shane ceann amú tamaillín ó shin. Níl an ceann sin curtha amú aige. Scór deas ag Shane Kingston. Cúl eatarthu arís. Tá sé deacair breathnú air seo. Diarmuid Byrnes. Corcaigh ag teacht amach ach tá an tseilbh caillte. Curtha ar aghaidh ansin. Obair mhaith ag English, siúd é Aidan O'Connor, Aidan O'Connor agus is ón ngualainn a. scuab! Scór! Iontach ar fad! Iontach ag Aidan O'Connor. Shane Kingston ag teacht arís. Tá sé tar éis éalú ó Cathal O'Neill. An-ruathar ag Kingston. Kingston thar chlé go Diarmuid Byrnes. Kingston ag gearradh isteach. Tá sé tarraingthe siar ag Kyle Hayes anois. Cinnte puc saor ach b'fheidir go mbeadh níos mó ná sin. An mbeidh poc éirice? Tá poc éirice bronnta ar Chorca. Cárta dubh do Kyle Hayes mar gur tharraing sé anuas fear a bhí ag déanamh ar an gcúl. An-ruathar go deo ag Kingston. Ansin, tharraing Kyle Hayes anuas é. Puc éirice mar sin. Seans ag Patrick Horgan Corcaigh a chur ar ais chun cinn seo é an puc. Báite! Corcaigh chun cinn arís! Teacht aniar míorúilteach ag na buachaillí cois Laoi. Ní raibh seans ag Nicky Quaid. An puc seo ag an tóraí scór, níl buaileann sé ceann íseal síos sa taobh. Tá sí ina ghlac ag Brian Hayes, Brian Hayes ag iarraidh éalú ó Dan Morrissey, Hayes ard, Hayes thar an trasnán, b'fhéidir go b'in é! B'fhéidir go b'in é! Agus tá an fheadóg dheireanach séidte! Níl deireadh le Corcaigh fós! Bua drámatúil iontach acu anseo. Neamhchloíte go dtí seo, an éireoidh le foireann chumasach fé 20 Tiobraid Árann le Brendan Cummins ar an stiúir áit a thuilleamh i gcluiche ceannais fé 20 na Mumhan O'Neills.com nó an gcuirfidh an Clár stop lena ruathar? Bhí Brian Tyers agus Séamus Kennedy i nDurlas Éile don chluiche seo. Agus iad ag gearradh isteach arís anseo agus ceann eile ón imirt ag teastáil. Corbán seachanta go hálainn ar fad aige. Isteach anseo agus faigheann sé é sin laistigh den gcuaille. Tá muintir an Chláir curtha chun tosaigh aige. Arís anuas ansan ar McCormack agus é tógtha ar chuma an iolair ansan aige. An babhta seo tá an sprioc aimsithe, ardghluaiseacht aiges na Tiobradaigh. Buailte isteach go tomhaiste. Sé go dtí Whelan buailte fé bhrú aige agus sin scór den scoth eile. Tugann sé sin fé an gcosantóir atá beirt ag teacht cliathánach leis, seo seans an cor camán cur i bhfearas ach é buailte go hálainn trasna chomh fad le McCarthy aige agus do bhí an neart ansan. Aige chun ceathrar a chimeád as seo chuig Butler! Tá pointe fachta ceart go leor aige. Tá sé fachta ag an bhfear ceart Conor Whelan agus tá an sprioc aimsithe babhta amháin eile. Bhuel, tá sé chun tabhairt fé phointe agus cad eile a dhéanfadh sé? Bhuel, bíodh sé fada nó gairid, tá, nach ait é, an cluiche buaite anso ag an gClár ach Brendan Cummins, b'fhéidir, is sásta a bheidh. mar go bhfuil Tiobraid Árann gafa cruinn díreach tríd go dtí an gcluiche ceannais. Sa Tulach Mhór, thaispeáin imreoirí óga Uíbh Fháilí, a chuaigh go mór i bhfeidhm ar an gcraobh mhionúir, go rabhadar chomh maith is a ceapadh a bheadh. Chaith Micheál Ó Drisleáin súil ar bhabhta ceathrú ceannais iomána fé fiche Laighean O'Neills.com. Seo ar aghaidh Uíbh Fháilí agus ba dhóigh leat go bhfuil fear breis acu, geall leis, amach dtí'n taobh seo. Colin Spain arís. Fuair sé cúilín níos túisce, an chéad cúilín. Tá an tarna ceann anois aige. Ceithre chúilín ag Uíbh Fháilí agus gan ach dhá nóiméad agus deich soicind caite. Coimeád laistigh ag Screeney. Á, sin ealaíonta! Scil den chéad scoth! Isteach sa áit chontúirteach istigh. Smachtaithe ansan ag Laois agus deis anso ar chúl agus tá sé neadaithe sa líontán. Cormac Byrne ag an deireadh agus scór a theastaigh go dóite ó Laois. Ní bhfaighidh tú am níos fearr a dh'fháilt chun cúl a aimsiú. fad na talún ach an ceann seo, bhuel, an t-ádh leo, oibrithe isteach ansan agus seilbh ag Cormac Byrne, fuair sé cúl sa chéad leath, tá sé fós ag dul, Byrne! Á! Tá an tarna cúl ag Cormac Byrne! Urchar isteach sa líontán! Dhá chúl anois ag fear Mhainistir Laoise. Ceann so smachtaithe go hálainn ag Screeney. Screeney agus beirt in aice leis, is cuma é sin, Adam Screeney, go healaíonta arís aige. Á, foirfe leis an bpas isteach chomh fada le Dan Bourke. Bourke ag gearradh isteach, deis anso ag Uíbh Fháilí! Á, cad é mar chrích ag Dan Bourke gan é a chur isteach sna lámha. Níor ghá! Scil go leor ansan ag Bourke. An fheadóg dheiridh séidte ansan ag an réiteoir. Scóráil iontach ar fad ag. Uíbh Fháilí. Tá an cluiche buaite go héasca acu. I gCraobh Iomána Fé 20 Laighean O'Neills.com, bhí ceann scríbe i ndán d'Áth Cliath nó Loch Garman. Cioca foireann a bheadh i gcluiche leathcheannais Laighean? Bhí Cárthach Bán Breathnach i bPáirc Parnell don cheann seo. Anois taobh eile buailte an t-am seo ag Bleá Cliath agus déanta go deas, léite go hálainn agus Bleá Cliath glan an tsaoil seo de Jamie Conroy. Conroy á thabhairt leis. Níl an méid sin rogha anois aige. Sliotar caillte aige faighte ar ais ag. Déanta go deas aige, smachta go hálainn ag Hogan. Hogan go hálainn ar fad! Sin scór an lae go dtí seo. Bhuel smachtaigh sé go deas í, chaith sé chomh maith, chaith sé thar an trasnán í. Agus seans anois ag Bleá Cliath. Conor Groarke am aige agus an áit d'Eoin Whelan agus é sin léite ag Whelan ró-éasca ansin ag Baile Átha Cliath. Tá coiscéim tógtha ag an lánchúlaí. Bhí an buntáiste faighte aige. Buaileann sé fada í agus buaileann sé glan díreach thar an trasnán agus an-scór ar fad ag an lánchúlaí Kennedy. Kennedy istigh go hálainn. Kennedy, léargas deas aige. Isteach i lámha Jamie Conroy. Níor chuir Conroy ceann amháin amú. Tá mé ag caint faoi an t-am seo díreach óna chamán. Bhfuil Conroy in ann a bheith cruinn leis an gceann sin? Tá sí sin. Tomhaiste go deas aige. Díreach taobh istigh de na postaí. Baineann sé deis as an áit a bhfuil imreoir sa mbreis ag Loch Garman ach gaoite go maith san aer ag Diarmaid Ó Dúlaing. Anois tá seans aige scór a thógáil. Tugann sé pas agus pas cruinn i ndiaidh Hogan. Bhuel an tríú ceann ag Hogan. Rinne sé go maith í sin a chasadh. An-scór ach arís Ó Dúlaing san aer. Bhuel nuair atá leath-thosaí láir agat atá in ann pas a thabhairt chun faid leis an lánchúlaí. Whelan déanta go maith, dummy beag deas an t-am seo, pas sin ní raibh sí cruinn ach oibríonn sí amach agus anois tá Dylan Purcell dhul chun cinn, Keys ag iarraidh coinneáil leis, faighte ag Whelan bhfuil an lánchúlaí in ann dara cúilín aimsiú, tá sé thar an trasnán, péire faighte ag Eoghan Whelan. Sin gaoite Paudie Doyle, níl sé in ann í phiocadh suas sa chéad uair, obair mhaith déanta ag Jamie Conroy agus faighte ag Kenny. Brendan ag casadh, an-iománaí an fear sin. Leathchéim deas ansin ag Ollie Gaffney. Gaffney fós ag imeacht leis. Bhfuil an ceann sin, bhfuil trí phointe idir na foirne? Tá! Agus sin an chéad uair go bhfuil solas an lae idir na foirne. Ó Whelan breathnaigh sé chun cinn, liathróid deas. Rowley ag tíocht amach go lár na páirc anois. Déanta go deas an t-am Paudie Doyle. Ach níl duine ná deoraí istigh ag Loch Garman sa líne lántosach. Cadroia chun cinn. Í chun cinn ag Byrne. Beidh sí sin gleoite mar scór agus tá sí ann! Agus tá cúpla scór gleoite faighte ag Loch Garman. Doyle. Baile Átha Cliath níos fearr faoi láthair. Keys déanta go maith. Ó Riain. Riain go hard anois. Tá seans ag Kenny trí phointe a chur idir na foirne arís. Kenny go hard agus Kenny thar an trasnán. déanta go hálainn acu an t-am sin. Agus sin é, Bleá Cliath an gnó cruthaithe acu faoi dheireadh agus chaithfeá a rá leis an taispeantas sa dara leath go raibh sé tuillte acu. Ceithre chúilín ó fuair siad ceithre chúilín chun cinn. Níor éirigh le Loch Garman an bhearna sin a laghdú. Sílim an difríocht a bhí ann idir muid féin agus Loch Garman ná an obair chrua a rinne gach imreoir ar an bpáirc. Bhí na leaids ar fheabhas ar fad ó thús go deireadh agus ní raibh na pointí ag dul thar an trasnán ach ag deireadh an lae, d'oibríomar go crua agus fuaireamar an liathróid ag deireadh an lae agus buíochas le Dia go bhfuil an bua faighte againn. Tá gach bainisteoir na tíre ag rá you know go bhfuil siad ag lorg an obair sin ach níl aon dabht faoi go raibh an, go raibh an croí you know ar taispeáint ansin inniu. Thaispeáin siad fíor-obair chrua mar a dúirt you know go háirithe sa dara leath ansin sa, deich nóiméad deireanach, you know, sheasamar amach ansin leis an fíor-obair ansin. I gCraobh Iomána Mionúir na Mumhan, bhain an Clár áit amach i gcluiche ceannais na Mumhan le bua ar Chorcaigh. Mícheál Ó Drisleáin a bhí i mbun tráchtaireachta. Smachtaithe go deireadh. Seans ansan ag an Clár an ceann san stoptha sábháil amach, an tarna iarracht críochnaithe isteach sa líontán. Bhí sé stoptha céad uair ag cúl báire Chorcaí. Ach ag an deireadh, Lee Murphy le cúl don Chlár. Spás anois agus beirt ag an bhfoireann áitiúil. Tabharfaidh Kevin Beechner fé scór. Fuair sé cúilín maith níos luaithe, an ceann san níos fearr arís, go deimhin. Smachtaithe go hálainn ansan ag Jack Hegarty. Cúilín maith sa chéad leath. Spás istigh ansan agus deis ag Adam Lee, an ceann so. Stoptha ag an cúl báire. Á, sábháil den chéad scoth ag Matthew Crotty. Fear contúirteach Lee Murphy, cúl maith aige sa chéad leath. Trí chúl sa chluiche deireanach i gcoinne Thiobraid Árann, deis ar chúilín anois. An ceann seo go healaíonta, thar an trasnán. Cúilín an chluiche ansan ag Lee Murphy. Ag an gClár arís, b'fhéidir go bhfuil oscailtí anseo. Deis ag an gClár ar chúl an ceann san imithe isteach agus tá cúl cinniúnach eile aimsithe ag an gClár ag staid chinniúnach sa chluiche. Agus an fheadóg dheiridh séidte anseo i Supervalu Páirc Uí Chaoimh, an gnó déanta ag an gClár.

nuair a thugadar aghaidh ar an gcomharsan i gCúige Chonnacht, Maigh Eo. Is bhí Mícheál Ó Drisleáin i dTuaim don cheann seo. Anois Maigh Eo ag teacht babhta amháin eile, dar ndóigh, curaidh na bliana seo caite. ag iarraidh an craobh a thabhairt leo don tarna bliain as a chéile. Á, cad é mar chúilín ag Sinéad Cafferky! Tús maith ansan arís ag Maigh Eo. Ón nGaillimh go dtí Louise Ward, tá siad ag bogadh go maith. Contúirt anois i gcónaí do Mhaigh Eo. Trasna ansan arís go dtí Leanne Coen. Deis ag an lán tosaí an ceann san ag tuirlingt, ag taisteal agus thar an trasnán. Scór an chluiche go dtí seo ag lán tosaí na Gaillimhe. Leanne Coen ag críochnú ach comhimirt den chéad scoth ag na tosaithe roimhe sin. Agus ag iarraidh breith suas uirthi ansan tá Nicola O'Malley ach seilbh buaite ag Emma Reaney. Tá scór amháin go dtí seo ach an pas amach dtí Róisín Leonard. Leonard go healaíonta thar an trasnán. Ard cúilín ansan ag an nGaillimh. Thaobh taobh na páirce agus seilbh go leor ag an dá thaobh. Beidh cúl an-chinniúnach ar fad i ndáiríre is dócha an cluiche atá comh cóngarach mar seo. Féach an trádaí féin. Tabhairt fén gcúilín. Á, sin scór an chluiche! Glynn fós i do lá. Pas cliste. Oibrithe isteach ansan go dtí Olivia Divilly. Divilly uillinn géar go maith an ceann san. Oibrithe isteach an chéad scór sa tarna leath ag an nGaillimh. Ardchríoch ansan ag Olivia Divilly. Is Maigh Eo. Tré Hannah Reape. Ó, tá an ceann san goidte thar n-ais ag an nGaillimh. Níl aon rud ag dul i bhfabhar Mhaigh Eo ins an tarna leath seo chugainn. Ailbhe Davoren. Fós. Triúr sa tóir uirthi. Á, tá an geansaí tarraingthe. Ní Davoren atá ann ach Olivia Divilly. Agus an ceann san imithe isteach agus thar an trasnán ag an deireadh. Bhuel, ceist beagáinín fé ach is dócha gur chas sí isteach díreach ag an deireadh. Clog tosaithe arís. An cic amach le teacht. ón nGaillimh agus fé bhun nóiméad, an ceann seo preabtha ar aghaidh anseo. Seilbh i gcónaí ach tá beirt sínte ansan, an imirt ag leanúint ar aghaidh. Seo chugainn Andrea Trill. Deis ansan ag an nGaillimh. Trill fós ag dul triailfidh sí cúl b'fhéidir í féin. An ceann seo stoptha ag an gcúl báire agus ar an tarna iarracht neadaithe sa líontán. Stoptha céad uair ag Laura Brennan ach ag an deireadh bhí an tarna seans ansan ag Andrea Trill. Tá cúl cinniúnach ins an nóiméad deireanach ansan aimsithe ag an nGaillimh. Bhuaigh Maigh Eo anuraidh ach tá craobh Chonnachta tugtha leo anseo tráthnóna ag an nGaillimh. Beag duine a shíl i ndáiríre bhí Maigh Eo ag teacht isteach mar rogha láidir na n-údar ach tá siad thar a bheith sásta an Ghaillimh in uachtar 1-11 ag an nGaillimh, 0-9 ag Maigh Eo. An corn an corn ardaithe san aer anois ag an gcaptaen Davoren. Cé go bhfuil Craobh na hÉireann buaite ag an Mí le déanaí, níl éirithe leo go dtí seo Craobh Laighean a bhuachaint. An éireodh leo seilbh a fháil ar an gcorn i mbliana, nó an mbeadh an bua ag Áth Cliath den aonú uair déag as a chéile? Bhí Tomás Mac an tSaoir i bPáirc an Chrócaigh do chluiche ceannais Laighean TG4. Sraith amach ón mbarr ar cóngarach don líne deiridh ach beidh fachtalais aige Smith as í seo a dhéanamh, Dainséar. An-chuid dainséar sa chluiche seo go dtí seo, Ciara Smith. Caoimhe O'Connor anois amach ar an ionsaí agus tá rith an ráis anseo le Caoimhe O'Connor. Cuma dainséarach ar seo, scaoilfidh sí fé bhráid anseo. Seo an tríú babhta! Níl ach duine amháin thiar anois Jennifer Dunne anois ag gearradh isteach anseo. Beidh seans ar chúl anseo ag Jennifer Dunne amach isteach an féidir léi dorn a chur leis sin. Beidh iarracht eile ar bháide anso, an tríú ceann le teacht anseo, a shábháilt istigh ansin. Cóngaracht an líne, an polla buailte istigh agus tríú babhta ansan. Emma Duggan anois ag aird síneadh, Aoibhín Cleary anois don chéad bhabhta tráthnóna, caithfidh siad scór a fháilt anseo. Ag a hachar sin mar pas, an ceann so seolta isteach i dtreo Hetherton. Cuirfidh sí an ceann síos anseo, an scór ag teacht, an scór is fearr den gcluiche tráthnóna go dtí so. Bhuel, arr, thairis an trasnán. Bóthar na bPáirc go dtí so, beidh iarracht eile ar bháide anseo againn, ceann a thiteann amach anseo, á, agus anall abhaile. An t-iarracht go hiontach ag Abby Shiels, an liathróid san á glanadh, agus an bonnán deiridh séidte anseo i bPáirc an Chrócaigh sa chluiche so, Cluiche Ceannais Craobh Laighean. D'éirigh le Martina McMahon ó Luimneach craobh na bliana seo a shroisint agus an lámh in uachtar aici ar Mollie Dagg, a bhí grádaithe sa phríomh-áit, in cluiche a bhí aon-taobhach go maith ag an deireadh. Chinntigh Ciara Mahon ó Chill Chainnigh a h-áit sa craobh le bua ar Cuileann Bourke. Chuir McMahon tús maith leis an gcoimhlint agus ceithre phointe luath aici sular bhris Mahon an freastal agus í ar chlár na scór. D'éirigh le bean Luimnigh an farasbarr a shíneadh amach go dtí ocht bpointe sular tháinig Mahon thar n-ais agus an bhearna síos dtí ceithre phointe. Ach bhí taithí níos mó ag McMahon, agus é sin le feiscint go soiléir agus thug sí léi an chéad chluiche go compóirdeach, 15-4. Thosaigh an bheirt an dara cluiche go maith, ag dul pointe ar phointe ag an tús. Agus í ag baint lán-úsáide as an bhfreastal nuair a bhí sé aici, d'éirigh le McMahon an lámh in uachtar a fháil agus í 11 2 chun tosaigh sular tháinig Mahon thar n-ais ag 12 i gcoinne 6. Ach bhí McMahon níos láidre ag an deireadh agus thug sí léi an tarna cluiche, 15 6, agus an corn tuillte aici le taispeántas maith. I gcraobh na bhfear, fuair Brian Carroll ón Mhí, a bhuaigh ar a chomhimreoir club agus príomh-imreoir an chluiche Gary McConnell sa leathchraobh, farasbarr luath i gcoinne Michael Gregan. Tar éis tús mall, chothromaigh Gregan ag ceithre phointe an taobh. Bhí sé in uachtar ansin agus é gafa seacht dceathair chun tosaigh. Ach choimeád sárscil ó Brian Carroll é sa chluiche agus an bheirt ar comhscór arís ag seacht bpointe an taobh. Fuair Gregan smacht ar an gcoimhlint ansan agus d'oscail sé farasbarr cúig phointe ar fhear na Mí. Ach bhí troid iontach in Carroll agus iad cothrom arís ag haon déag an taobh.

Tháinig Brian Carroll amach ag troid go maith sa tarna cluiche agus bhí gá dó an cluiche a bhuachaint chun fanacht sa chomórtas. Níor lig sé do Michael Gregan a bheith i gceannas agus bhí fear na Mí go hiomlán i gceannas. Bhuaigh sé ar deireadh 15 i gcoinne 1. Bhí cluiche amháin eile ansan ag teastáil chun iad a scarúint óna chéile agus thosaigh Brian Carroll le farasbarr luath sa cheann sin. Bhí frustrachas ar Michael Gregan ar uairibh ach d'éirigh leis an bhearna a dhúnadh isteach go dtí dhá phointe, 6 i gcoinne 4. Ach tháinig Carroll thar n-ais sa chluiche arís agus é gafa 10-4 chun tosaigh. Agus an cuma ar an scéal go raibh fear na Mí chun an cluiche a bhuachaint, tháinig Michael Gregan thar n-ais 10 i gcoinne 7. Ach sheas Brian Carroll an fód agus bhuaigh sé an cluiche 11 i gcoinnibh 8 agus an-chríoch don chraobh seo. Beidh GAA 2024 ar ais an Luan seo chugainn leis na buaicphointí is fearr ó na Craobhacha Iománaíochta agus Peile Sinsir fé 20 agus Mionúir. Go dtí sin, slán go fóill.